ehe mpa emeka mụ na nwunye gị just kwupụ kịta anụnwa o nwere ihe ọ gwara m m sị ka m bịa jụọ gị mpa emeka nwunye gị sị m jụọ gị kedu ihe ya-eme ọ tachaa afụfụ bie gị okwe ị yaha eme ka obi dị ya mma ọ bụkwa ha na ị naghị enye ya ego mana ị ma na ụmụ nwaanyị ibi nwoke okwe anaghị adị izi ọ bụghị ụmụ nwaanyị niile na-ebi okwe mana nwunye gị ṅụrụ iyi sị mụ that na o biri gị okwe na ọ na-awụ na-ebi gị okwe na ị naghị ekwu okwu ị nwedịghị ike ịsị ya mama emeka lawa m mama emeka mesie m ya ike mama emeka ị na-ala m ọfụma mba na ọ na-adị ya ka ya asị na afụfụ niile ahụ ọ na-ata na ọ na-ata ya n'efu maka gịnị kwanụ mana na ọ na-awụ ị na-ebi ya okwe ọ na-etipụrụ gị mkpu ị na-asị mụ na nwoke anaghị eti mkpu kedu onye gwara gị na nwoke anaghị eti mkpu na ọ sọ nwoke ka a na-etiri mkpu ị makwa na iti mkpu a na-ecorrespond ecorrespond ọ bụrụ na ọ na-abụ ị na-ala nwunye gị ọ na-asị gị papa emeka nyewe m ya ị sị ya mma emeka mma na-enye gị ya ọ sị gị mma emeka papa emeka woo m ya ewo ị sị ya mma emeka ana m ewo gị ya mma na-ewo gị ya m ga na-ewosi gị ya ike yes ọ ya wa ọ na-adaba a nyụkọọ ị nụ ndị igbo sị na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ then nwunye gị tazie afụfụ rigoro n'enu gị na-ebizi gị okwe ị na-eme ka ya asị na nke ahụ ị na-ala n'ilo ka ya ụtọ ị na-eme ka ya asị na ọtụ ọtụ ọtụ ụmụazị akabeghị aka ị na-ala ka ya ụtọ kwupụrụ onwe gị eziokwu ọ bụghị sọ ụmụ nwaanyị na-etiri nwoke mkpu ụmụ nwoke na-etikwa mkpu ị na-eti mkpu nwunye gị ewere na-anyụnụ ị na-eti mkpu ọ na-ede ọ bụrụ na ị maghị etinye n'English tinye ya n'Igbo itinye mkpu igbo na ya mama emeka bụghị elu nye m ọtụ gị mama emeka achọrọ m ịla ọtụ gị mama emeka ọmụ nyụọ mama emeka mepee nye m ya achọrọ m ịna-ewo gị ewo ọ na-adị gị ụtọ ọ nwuwe gị ị chọrọ ka m si n'azụ woo gị ka ị chọrọ ka m woo gị otu a turnụọrọ m ukwu gị anụnwa megharịara m ukwu gị a chai isi m nwunye gị na-enye gị ya ị na-enene ya ị na-eme ah, ị na-asụ mm, ka mgbe akwụ dawudoro gị n'elu eh, ka ụkwụ otigudoro gị n'elu ị na-asụrụ m ude di m makwu na onye nwụrụ nye ya ọsa n'ọnụ ọ ya awa ọ sakatazie n'ọnụ mkpuchie mm, m ya si ebewone before nke ihe ebe chie eh, ntị ọ dịkwa ee eh, ndị be anyị ekene m unu ọ bụrụ na ọ taata ka ị na-afụ this my page like and share and follow m hmm? tụsaa ya ka ụmụ nwoke anụnwa na-asụ n'ude ka ha na-emepe ọnụ ha na-ekwute okwu hmm? ndị be anyị ekene m unu ịsụ n'ude bụ ụtọ ọtụ isu n'nya azim asị m ịsụ n'ude iti mkpu bụ gịnị ụtọ ọtụ n'ebe anụnwa ka a na-akụzi nkụzi ọdịmma ọtụ na amụ ndị be anyị ekene m